ka ọ dịrị ụnụ na mma abịakwa m ọzọ tata ejiri m ihe ọhụrụ wee bịa ama m na ụnụ dị mma tata anyị ga-ekwu okwu banyere ebe iri na-amasị ụmụ nwoke ka a na-emetụ ha aka tupu anyị ebido ihe onyonyo a o nwere ihe m chọrọ ka ị mere m biko deere m ihe n'anị gwa m ihe ị chere bụ ebe ọ na-amasị ụmụ nwoke ka e metụ ya aka i dechaa ya i bidozi inene ya ngwa kwụsịtụ ihe onyonyo a ma mee ya ugbu a deere m ihe ị chere bụ ebe ụmụ nwoke na-achọ ka a na-emetụ ha aka ka ị wee marụ ma ị ma ebe niile ụmụ nwoke chọrọ ka a na-emetụ ha aka ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-ene ihe onyonyo m nnọọ ọ bụrụkwanụ na taa bụ izizi gị nnọọkwa ekenekwa m gị aha m bụ Angel Ọma a na-etukwanụ Akwaugo dị ọra mma ụmụ nwoke na-enwekwa mmasị imetụ aka n'ọtụtụ ebe ọ bụghị sọnsọ ụmụ nwaanyị ọ naghị adị mma ka e buru ụzọ gaba ebe ị ma anya ụtọ ụfọdụ ebe dị iche iche ị ga-emetụ nwoke aka tata anyị ga-ekwu okwu banyere ya na nkenke m ga-ebido n'isi wee gbadaba nke mbụ ntutu isi ụfọdụ ụmụ nwaanyị amaghị na ntutu isi nwoke na-atọ ya ụtọ ma e metụ ya aka ntutu isi nwoke bụ ebe dị mma ị kwesịrị ị na-emetụ ya aka o debe isi ya n'obi gị ma ọ bụ debe ya na mpala ụkwụ gị jiri ntutu isi ya na-egwuri egwu obere obere ọ bụrụgodị na o nwere obere ntutu mana ọ bụrụ na o nweghị ntutu jiri okpokoro isi ya na-emetụ ya aka n'okpokoro isi otu anụ ọ na-adị ya mma ọ na-emekwana ya ka o zuo ike ọkachasị mgbe ọ gara ọrụ bata nke abụọ ntị ntị bụ ebe ọzọ na-atọ nwoke tinene tinene otu ị ga-esi eme ya bụ i nwere ike iwere aka gị na-emetụ ya na ntị iwere ọnụ gị ma ọ bụ iwere ile gị na-emetụ ya na ntị obere obere i si n'elu ntị ya ị na-agbarata obele obele obele marakwa na ị na-emetụkwa ya aka ịgba gbanụ ya ka ị metụkwa n'akụkụ ntị ya ọ na-atọ ya ụtọ ọ na-atọ tinene tinene mgbe gị na di gị na-eme mmekọ ị nwere ike iji nwayọ kwunyere ya ụfọdụ ihe ụtọ na ntị ya ị nwere ike sị ya nna ị dị m mma ị na-ekwunyere ya obele obele na ntị i tikwana mkpu obele obele ka ị ya na-ekwunyere ya okwu na ntị ka ị ka na-emetụ ya aka ma ọ bụ jiri ọnụ gị n'akụkụ ya ọ na-atọ ụtọ nke atọ mgberemgbe ọnụ lips mgberemgbe ọnụ bụ ebe ọzọ dị oke mkpa ebe ọ gbasatara nwoke na ime mmekọ ọnụ bụ ebe nwaanyị ọbụla kwesịrị ị na-emetụ di ya aka mgbe a na-eme mmekọ maọbụ mgbe a nọ n'ime ụlọ maọbụ n'elu akwa ị nwere ike ijiri aka gị na-emetụ ya n'elu ọnụ niile maọbụ gbadata ile gị ọkwa ihe ọzọ dịkwa mma ị ga-eji wee na-emetụ ya n'ọnụ isusu onye ọnụ ijiri ile gị metụsịa ya ebe dị iche jiri nwayọọ wee mụta ụfọdụ ụzọ dị iche iche a na-esi emetụ ọnụ aka nke anọ ile ile bụkwa ebe ọzọ mgbe ị na-esusu ọnụ jiri ire gị na ire ya were na-egwu egwu dịka ire na-agba mgba i mee ya obere gị na ya eweta ire unu naabọ tikọọ ya ọnụ dịka ire na-agba mgba otu anụnwa ị kwụsị isusu onye ọnụ i mekwa ya ọzọ kwụsịkwa otu anụnwa i wee mụta otu dị iche iche ị ga-eji wee jiri ire gị were na-egwurịta egwu akpọrọ m ya ọgụ ire ndị oyibo kpọrọ ya tongue fighting nke ise iru iru bụkwa ebe ọzọ ọ na-amasị nwoke ka emetụ ya aka metụ akụkụ dị iche iche n'ihu ya jiri nwayọọ were na-aga obere obere obere obere ị na-aga otu a ọ ya na-atụrụ ndụ ọ ya na-amasị ya ọ ya na-ezuru ike ama m ọtụtụ ụmụ nwoke ọ na-amasị ma a na-emetụ ha aka n'ihu ụfọdụ oge ị nwere ike ị na-emetụ ya aka n'ihu ị na-achọ mkpụrụ mkpụrụ nọcha ya n'ihu ị nwere ike ịjụ ya nna ọ na-afụ gị ụfụ ọ ga-asị gị pịa anya ọ bụrọkwa m sị gị pịa kama mara na ụmụ nwoke ọ na-amasị ha ka ị na-emetụ ha aka n'ihu nke isii olu mgbe ị chọrọ inwe mmekọahụ agala ọsịsọ gaba ebe ịma anya ị nwere ike ibu ụzọ metụcha ọtụtụ ebe aka tupu ị gbadaba ala dịka olu olu bụ ebe dị nro nke ukwuu ị nwere ike iji mkpịsị aka gị na-emetụ ya aka ọ kachasị n'azụ olu ya ma ọ bụ ijiri ile gị were na-egwurịta egwu ebe ahụ ma ọ bụkwa na ijiri mgbịrịgba ọnụ gị e nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi wee na-emetụ olu aka ya na-eme ahụ a na-atọ ya rịrịrị nke asaa ama m na ụmụ nwaanyị na-eche na ọnụ ara bụ sọnsọ ebe na-atọ nwaanyị ụtọ ma mba ọtụtụ ụmụ nwoke ọ na-amasịkwa ha ma ị na-emetụ ọnụ ara ha aka ọkachasị mgbe ụnụ na-eme mmekọ tupu anyị na-aga n'iru ama m na enweghị onye erubeghị afọ iri na asatọ na-enene ihe onyonyo a ọ bụrụ na irubeghị afọ iri na asatọ biko gbanyụọ ihe onyonyo a ugbu a gaa lelee ihe ọzọ mgbe ị rugoro afọ ahụ gị nachighata azụ bịa nenebezi anya ị nụgo mhm. ka m na-ekwu ọnụ ara bụ ebe na-atọkwa ụmụ nwoke ụtọ ma e metụ ya aka na e nwere ụzọ e si eme ya ọ bụrọ ị bịa ị na-apị aka otu anwa mba mba mba mba ị ga-eji nwayọọ were aka gị ị na-apị ya obele obele ọ na-aga filili welele nke asatọ nke asatọ nwere ebe naabọ dịkọtara ọnụ nke mbụ ya bụ azụ nke abụọ ya amaghị m aha ya n'Igbo biko ọ bụrụ na ị maara aha ya n'Igbo detuoro m n'ala m ga-achọkwa ịmụta otu ndị ọzọ ga-esi achọ ịmụta mana ndị oyibo kpọrọ ya sacrum nee ya ebe a ọ bụ ebe nọ n'etiti azụ na ike nwoke ọ dịkọtara ọnụ ya na azụ nọkọtara ebe anwa dị ezigbote nro azụ bụ ebe ị kwesịrị ị na-emetụ nwoke aka kwa ụbọchị maka ọ gachaa ọrụ bata ike gwụ ya ọ ga-achọ ka ị na-emetụ ya aka n'azụ ka ị na-ahịa ya aka n'azụ ka ị na-apị ya aka n'azụ nke a ga-eme ka ọ na-atụrụ ndụ ma na-ezu ike a na-akpọ ya back massage ọzọkwa ụnụ na-eme mmekọ ọ na-adị mma ka ị were aka gị naabọ metụ ya n'azụ ma ọ bụ na ebe ahụ m gwara gị na m amaghị aha ya n'Igbo mana na-emetụ ya aka n'azụ otu anwa ijiri ọnụ aka gị mkpịsị aka gị ị na-eme ya n'azụ otu a mgbe ụnụ na-eme mmekọ ọ na-atọkwa ụtọ nke itenaanị dịka nke asatọ amaghị m aha ya n'Igbo mana ama m aha ya n'oyibo aha ya n'oyibo bụ perineum mana n'Igbo amaghị m aha ya biko o nwee onye ma aha ya n'Igbo denyere m ihe ọ bụ n'ala na ya ebe anụ ebe a na-adị ọ na-atọ nwoke ụtọ nke ukwuu mana ọtụtụ ụmụ nwaanyị amaghị otu esi emetụ ya aka m ga-akụziri unu mgbe ọzọ ọ bụghị taa mana ebe a na-adịkwa mma ka ị na-emetụ ya aka ọkachasị mgbe unu na-eme mmekọ ọ bụghị sọnsọ ị na-emetụ ihe eji mara nwoke aka oge ọbụla e nwere ọtụtụ ebe dị iche iche ị nwere ike ị na-eji nwayọ na-emetụ aka nke iri na nke ikpeazụ ndị oyibo nwere ọtụtụ aha a na-akpọ ya f spot g spot w spot v spot ihe niile spot spot spot amaghịkwa m nke m ga-akpọzi ya ị nwezikwara ike ịba ya aha nke gị mana mekwa ya ebe anụwa mpaghara ahụ a bụ ebe kachasị atọ nwoke ụtọ ebe a m na-ekwu maka ya bụ ọnụ ihe eji mara nwoke ebe a ka dị ezigbote mkpa ka ị metụ aka ọkachasị mgbe gị na di gị na-enwe mmekọ nke a bụkwa ebe ọzọ a na-amụ otu esi emetụ ya aka iche n'oge adịghị anya aga m akụziri unu mana ọ bụghị taa mara na ebe a bụ ebe kachasị mma a na-emetụ nwoke aka ọkachasị mgbe a na-eme mmekọ otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa ebe a bụ ebe iri kachasị mma ụmụ nwoke chọrọ ka a na-emetụ ha aka ọ bụrụ na ihe onyonyo a masịrị gị ị chọkwara ka m na-akụzi ụfọdụ ihe dị iche iche dị ka nka biko pịnyere m aka n'elu a kpọrọ thumbs up ma n'akụkụ ya ebe e dere subscribe pịnyekwa nke ahụ ka ọ wee bụrụ na mgbe ọbụla m zitere ozi ka ị wee nweta ya pịnyekwara m aka n'elu ka m wee mara na ị chọrọ ka m na-ezitere unu ụdị ozi a ọ bụkwara na ị chọghị ụdị ozi a ị nwekwara ike ịpịnye nke ana ka m wee mara ihe na-adị unu mma na ihe anaghị adị unu mma ana m eji ụzọ a wee mara ihe m kwesịrị ị na-egosi unu daalụ maka ilele ihe onyonyo nke tata